Slí na nÓg. Timpeall agus timpeall. Seo Daidí, Mamaí, Síle agus Pól. Sin Pól ag rith timpeall an ghairdín. Tá madra ag Pól. Bran is ainm dó. Tá Bran ag rith timpeall le Pól. Seo Síle ag siúl timpeall le pram. Tá bábóg sa phram. Róis is ainm di. ag ithe cáca. Seo Pól ag ithe cáca. Thug Mamaí cáca dó. Tá sé ag ithe cáca mar tá ocras air. Tá ocras air mar bhí sé ag rith timpeall an ghairdín. Tá Bran ag ithe cáca freisin. Tá ocras air mar bhí sé ag rith timpeall an ghairdín freisin. Bricfeasta. Seo Síle ag ithe a bricfeasta. Thug Mamaí tae agus arán agus ubh di. Thug sí arán agus ubh agus bainne do Phól. Thug sí bricfeasta mór dó mar tá ocras mór air. Tá bricfeasta mór ag Daidí freisin. Thug Mamaí ubh agus arán agus tae dó. Ar scoil. An raibh bricfeasta maith agat ar maidin a Shíle? arsa an múinteoir. Bhí, arsa Síle. Bhí arán agus ubh agam. An raibh bainne agat ar maidin? Ní raibh arsa Síle, bhí tae agam ar maidin. An raibh tae ag Pól? Ní raibh arsa Síle, thug mamaí bainne dó ar maidin. An siopa. Chuaigh mamaí go dtí an siopa ar maidin. Cheannaigh sí tae agus cáca ann. Cheannaigh sí úll ann do Phól agus úll eile do Shíle. Chuaigh sí go dtí siopa eile agus cheannaigh sí leabhar ann. Thug sí an leabhar abhaile go dtí Daidí. Arán. Ní raibh aon arán ag Mamaí ar maidin. Chuaigh Pól go dtí an siopa beag. Ní raibh aon arán sa siopa beag. Chuaigh sé ansin go dtí siopa mór. Cheannaigh sé arán ann. Rinne Mamaí bricfeasta deas ansin dó. Thug sí ubh dó. Ní raibh aon ocras ansin air. Bábóg álainn. Bábóg álainn ar fad is ea Rós. Fuair Síle gúna nua di inné. Gúna beag álainn ar fad is ea é. Fuair Síle airgead ó Dhaidí. Chuaigh sí ansin go dtí an siopa agus cheannaigh sí an gúna beag ann. Bhí Rós go hálainn ansin. Slí na nÓg. Timpeall agus timpeall. Seo Daidí, Mamaí, Síle agus Pól. Sin Pól ag rith timpeall an ghairdín. Tá madra ag Pól, Bran is ainm dó. Tá Bran ag rith timpeall le Pól. Seo Síle ag siúl timpeall le pram. Tá bábóg sa phram, Rós is ainm di. Timpeall, dó, Rós. Ag ithe cáca. Seo Pól ag ithe cáca. Thug Mamaí cáca dó. Tá sé ag ithe cáca mar tá ocras air. Tá ocras air mar bhí sé ag rith timpeall an ghairdín. Tá Bran ag ithe cáca freisin. Tá ocras air mar bhí sé ag rith timpeall an ghairdín freisin. ithe, mar, ocras, air, freisin. bricfeasta, Seo Síle ag ithe bricfeasta. Thug Mamaí tae agus arán agus ubh di. Thug sí arán agus ubh agus bainne do Phól. Thug sí bricfeasta mór dó mar tá ocras mór air. Tá bricfeasta mór ag Daidí freisin. Thug Mamaí ubh agus arán agus tae dó. Bricfeasta, tae, arán, ubh. Ar scoil. An raibh bricfeasta maith agat ar maidin, a Shíle? arsa an múinteoir. Bhí, arsa Síle, bhí arán agus ubh agam. An raibh bainne agat ar maidin? Ní raibh, arsa Síle, bhí tae agam ar maidin. An raibh tae ag Pól? Ní raibh, arsa Síle. Thug Mamaí bainne dó ar maidin. Raibh, maidin, arsa, ní. An siopa. Chuaigh Mamaí go dtí an siopa ar maidin. Cheannaigh sí tae agus cáca ann. Cheannaigh sí úll ann do Phól agus úll eile do Shíle. Chuaigh sí go dtí siopa eile agus cheannaigh sí leabhar ann. Thug sí an leabhar abhaile go dtí Daidí. Chuaigh go dtí. siopa cheannaigh ann. Arán Ní raibh aon arán ag Mamaí ar maidin. Chuaigh Pól go dtí an siopa beag. Ní raibh aon arán sa siopa beag. Chuaigh sé ansin go dtí siopa mór. Cheannaigh sé arán ann. Rinne Mamaí bricfeasta deas ansin dó. Thug sí ubh dó. Ní raibh aon ocras ansin air. Aon, beag, ansin. Bábóg álainn. Bábóg álainn ar fad is ea Rose. Fuair Síle gúna nua di inné. Gúna beag álainn ar fad is ea é. Fuair Síle airgead ó Dhaidí. Chuaigh sí ansin go dtí an siopa agus cheannaigh sí an gúna beag ann. Bhí Rose go hálainn ansin. Álainn, hálainn, ar fad, fuair, inné.